Ceann dos na gnéithe tíreolaíochta is áille ná aibhneacha. An abhainn is faide atá againn in Éirinn ná an tSionainn. Tosaíonn an tSionainn i sléibhte i gContae Cabháin agus imíonn sí go dtí an fharraige i gContae an Chláir. Aibhneacha eile a bhfuil cáil agus clú ag baint leo ná an Amasóin sa Bhrasaíl, áit a bhfuil flóra agus fána speisialta ann, agus Níl na hÉigipte, áit ar tógadh na pirimidí, mar gheall gur cheap muintir na háite go raibh an abhainn seo chomh speisialta. Tosaíonn an abhainn áit a bhfuil talamh ard, ar nós sna sléibhte, agus an t-ainm a chuireanns muid ar an áit seo ná an fhoinse. Ansin, nuair atá cúrsa na habhann críochnaithe, téann an abhainn isteach san fharraige, agus béal na habhann a chuireanns muid ar an áit seo. Ach cad a tharlaíonns go chúrsa an abhainn idir an dá linn? Bhuel, tá trí céimeanna i gceist maidir le haibhneacha. An chéad céim ná céim na hóige, nuair atá an abhainn an-an-óg agus ag tosú amach ón fhoinse. Tá muid fós ar talamh ard sna sléibhte, agus tá creimeadh i gceist. Séard is creimeadh ann ná nuair a itheann an abhainn isteach sa talamh de réir mar a théann an abhainn ar aghaidh. Feicfidh tú anseo sa léaráid go bhfuil an abhainn ag ithe isteach sa talamh agus go bhfuil an abhainn ag ísliú isteach idir na sléibhte. Tar éis na mílte mílte bliana, feicfidh tú go bhfuil an abhainn ar nós V idir na sléibhte, agus V-ghleann a chuireanns muid air seo. Tá sé seo le feiceáil fud fad na tíre in Éirinn agus go háirithe i sléibhte, áit a bhfuil na haibhneacha an-an-óg. Sampla amháin ná an Life i gContae Chill Mhantáin. Gné eile a fheictear go minic san aois óg ná easanna, agus tosaíonn easanna áiteanna a bhfuil cloch crua agus cloch bog sa talamh. De réir mar a théann an abhainn ar aghaidh, itheann sé isteach sa chloch bog agus tarlaíonn creimeadh. Tar éis na mílte mílte bliana, titeann an abhainn ón cloch crua, go dtí an cloch bog agus tá an abhainn anois ag ísliú ach ag rátaí difriúla. De réir a chéile tar éis na mílte mílte bliana ní hamháin go bhfuil an abhainn ag déanamh creimeadh ar an chloch bog ach tá sé ag déanamh creimeadh ar an chloch crua taobh thiar agus tosaíonn snámh. Séard is snámh ann ná lochín beag ag bun na heasa áit a bhfuil clocha géara dainséaracha. Mar gheall air sin, bíonn sé thar a bheith dainséarach a bheith ag snámh sa snámh. Sampla amháin d'eas ná Niagara Falls sna Stáit Aontaithe America agus Ceanada. Roinneann an dhá thír seo an eas. An dara céim i saol na habhainn ná céim na haibíochta. Níl muid in talamh ard níos mó agus tá an talamh ag fáil níos cothromaí. Mar gheall ar sin tá spás ag an abhainn bogadh timpeall an chlocha bog. Mar gheall go bhfuil an abhainn anois ag lúbadh timpeall an cloch bog, Tá lúba i gceist, agus is iad sin lúba na gnéithe is coitianta a bhaineann le céim na haibíochta. Ar taobh amuigh na lúbaí tá creimeadh fós ag tarlú agus tá an abhainn ag ith isteach ar an talamh ar an taobh amuigh, ag cur cruth níos mó ar na lúbaí. ach ag an am céanna tá sil-leagan ag tarlú ar an taobh istigh, agus is é sin ná nuair a phiocann an abhainn suas clocha agus cuireann an abhainn na clocha sin síos in áití eile, ar nós an taobh istigh, sna lúbaí seo. Tá go leor leor lúbaí le feiceáil san Amazon i céim na haibíochta. An tríú céim agus an céim deireanach a bhaineann le saol na habhnacha ná céim na seanaoise, nuair atá an abhainn beagnach réidh le goil isteach san fharraige. Tá creimeadh ag tarlú go láidir anseo mar tá an abhainn ag iarraidh cúrsa níos éisce a dhéanamh dó féin agus seachnaíonn sé na lúbaí. Idir an dá linn tá sil-leagan láidir freisin mar chuireann an abhainn